Eh. Sitan. Eh. Somɔgɔw.
Ko ka ɲi. Baasi tɛ yen.
I bɛ fɔlen kan. Eh, Sitan. Kumakɔrɔ tɔw tɛ dalamaga ye. I y'a ɲɛfɔ n ye cogo min na ko fo n ka taa Worokiya ci k'a ɲɛ fila ci a ka kɛ lujuratɔ ye k'a ci k'a ɲɛ fila bɛɛ ci n y'a f'i ye cogo min a kɛ ten dɛ ee ɲɛ bɛ n cɛ in na dasa min jɔlen filɛ yan ale ni ne de bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ anw tun ye fɛn dɔ labɛn a tun ka d'an ye i k'a tugu an kɔ ka t'i ɲɛ da a ko kan ɛɛ danger don min na ne bɛ n ka kuma f'i ɲɛna est ce que a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna kuma ma k'an fila de ni ɲɔgɔn cɛ yan bon mun na e bɛ mɔgɔ wɛrɛ don ne ka kuma la ayi bari dasa ye ne baarakɛ ɲɔgɔn ye ale de ye ne don baara in na wa n kɔnɔfɔ ɲɔgɔn don ale de ye baara in womisɛnnin caman ɲɛ yira ne na a tɛ a tɛ nkalon tigɛ ne ye baara e k'a faamu ne ma faamu danaya mɔgɔ tɛ dɛ ne tun bɛ fɛ a ka dan an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a ma ɲɛ i b'a f'a ɲɛna kɛ o ka kɛ e n'ale ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn min de don kɛ a ka ɲi ne tɛ se ka da nin na o e t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ t'i ɲuman bɛ y'a yɛrɛ ye komi yɛrɛ ye ko kɛ ban a ka ɲi an ka fɛn jɔ a ka ɲi e sitan plan b baarama i ta kɛ sonyani ye dunuya sonyali man ɲi i mana minɛ don min na i bɛ nimisa ka baarama i ta kɛ binkanni ye dunuya Binkanni man ɲi i mana minɛ don min na i bɛ nimisa marifa b'i bolo kojugu kama maramafɛnw b'i bolo kojugu kama don bɛɛ son ta ye don kelen pe o ye fɛntigi ta ye. i y'a faamu n'i taara i b'a bɛɛ kɛ suguya kelen ye donc i b'a fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ n'a di yan i y'a faamu. i hakili to a la kana ɲina dɛ e penda bon n b'i bila n y'a fɔ i ɲɛna cogo min dɔrɔn o dɔrɔn de donc an bɛ o la an bɛ ɲɔgɔn ye wagati jumɛn
penda penda nin ye jɔn ye ne ɲɛ b'aw bɔtɔ la a ka so kɔnɔ e bɔkari nin ye ne baarakɛɲɔgɔn ye i baarakɛɲɔgɔn jumɛn o y'i ka keleya wulilen ye n baarakɛɲɔgɔn dɔrɔn de don e ɲɔgɔn muso ɲuman maa min bolo ni ne ma keleya i la ne bɛna mun kɛ an k'o bɛɛ to yen sa nin ye e yɛrɛ bɔtɔ ye min e ni jɔn tun don ne an k'o to yen n'an sera so kɔnɔ an b'o kuma kɛ

N b'aw deli sa ala aw kana n siri sa komi ala a y'a to an ka ɲɔgɔn faamuya sa n b'aw deli ala kama ala a ye yafa n ma sa ala kama sitan hmm. e m'a fɔ ko ne ka muso minɛ ko k'a ci fo k'a kɛ lujuratɔ ye wa i m'a fɔ wa nka i ɲɛ bɛ ni cɛ min na dasa i ko k'i tɛ fɛ ka min ye sisan i b'i ɲɛna ta i bɛ fɛ an ka daminɛ min na i b'o fɔ dasa kuma b'i bolo n bɛ fɛ k'a ye a ye yafa n ma sa ala kama
danger hmm? ne ye film dɔ lajɛ ni i ye nin mɔgɔ sugu minɛ mhm. nin muso sugu mhm. an bɛ bin a kan de eh!

e ala e dasa mɔgɔ yɛrɛ man ka bin nin mɔgɔ sugu kan a ko k'an ka min kɛ worokiya la an b'o ɲɔgɔn de k'a la k'a faga k'a ɲɛ fila n'i y'a mɛn i bɛ yeli kɛ ni ɲɛ ye de i ɲɛ an b'a wɔgɔbɛ de ka bɔ a kana n ɲɛ ci sa n b'aw deli ala kama ee
danger a to n ka worokiya wele komi ale yɛrɛ bannen don an bɛ min k'a la k'o fɔ an ye bi worokiya wele worokiya b'a fɔ an ɲɛna an kan ka min k'a la aw kan'a wele n b'aw deli ala kama i na minɛ n'aw ko ko fɛn min n b'a d'aw ma walayi ayi o banna o aw kan'a to worokiya k'a dɔn sa an selen ye yan ka ban mm. o y'o bannen de ye fo ka n sa n tɛ ɲɛngoya kɛ bilen walayi n t'a kɛ bilen
dosokɔrɔ de b'a sonsoro kɔrɔ bila k'a b'a buranna la wa abada Alo. Worokiya. Alo Dasa. Awɔ Dasa don. An tun y'a ɲɛf'i ɲɛna cogo min na. An y'a kɛ ten tɔ. Awɔ muso in b'an bolo yan nɔ sitan.

a ka di yan a man di kosɛbɛ dɛ ee a man di ɔ a ɲɛfɔ o don ko ne ni bintu an nana ka na sɔrɔ e ni muso dɔ bɛ so kɔnɔ n t'a dɔn ko pɛnda wa pɛnda ɔ e ko k'an bɛna baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni muso ye ne ma fɛn faamu o la kosɛbɛ dɛ ee e ma fɛn faamu cogo di bɔn a b'i n'a fɔ n y'a f'a ɲɛna cogo min na k'o ye ko kelen dɔrɔn de ye an bɛna baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ baaraw ma sigi sen kan fɔlɔ o dɔrɔn de don n'a sigira sen kan dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama o o mana kɛ cogo o cogo o bɛɛ n'a ta e ni muso a ye ɲɔgɔn ye kɛnɛma e ka tila ka muso ta tuguni ka na n'a ye fo an ka so kɔnɔ fo an ka gundo so kɔnɔ aw ma se k'a ka kuma fɔ kɛnɛma yen a kan ka min fɔ aw b'o fɔ yen e tɛ muso dɔn ne t'a dɔn muso yɛrɛ fana tɛ anw dɔn e bɛna n'o ye fo an ka bazi la ne ko e yɛrɛ baro kelen de m'a fɔ an ɲɛna ko baara in na ko janto yɛrɛ la k'o kɔrɔcogo ka ɲi ne y'o fɔ aw ɲɛna o diɲɛ ko o ko la n'i b'a kɛ janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi e kelen de m'a fɔ ko baara in na ko farati k'o man ɲi yan farati man ɲi kɛ o sera fɔla bɛɛ b'o kalama o n'o kuma ye n'o sen jɛlen don k'o bolo jɛlen don muso in ka ko kan ka a ko sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ dɛ i b'a dɔn n bɛ min fɔ i ɲɛna n ka cɛ mm. ne baro ne tɛ ko fosi kɛ n kun fɛ ne ni muso in ye ɲɔgɔn dɔn cogo min na n bɛn'o fɔ i ɲɛna ne y'i wele don min na n ko i k'an sɔrɔ gitɔrɔnda la yan fɛ fo i taara bɔn muso in nana mm-hmm. a bɛ ka bɔ bitigi kɔnɔ o bɛnna ni ne dontɔ an sera ɲɔgɔn ma a ka telefɔni bɔra ka bin hmm? k'a ekaran ci u ka tabilɛti ninnu a ekaran cilen vitiri cilen ko fo ne k'a sara mɛ nin don ne yɛrɛ baro ne maloyara dɛ muso ko ko fo ne k'a ka tabilɛti sara ne fana ko n ko bɔn a ye mankanba de ci ne la ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye fo mɔgɔw bɛna kɔmanse ka bɔ tuma ne ko n ko bɔn n ko a ka nin kuma bɛɛ bila an ka don bitigi kɔnɔ an donnen bitigi kɔnɔ ne ye tabilɛti kura san ka d'a ma n ko a ma n ko bɔn n k'a ka di ne komi a dusu bɔlen don an ka taa an sigi yɔrɔ dɔ n ka minfɛn sumalen dɔ d'a ma k'a dusu faga. a wara. an taara sigi an ye minfɛn sumalen min o wagati kɔnɔ dɔrɔn ale yɛrɛ ka telefɔni sonera a wulila k'a b'o apɛli de ta dɔrɔn ne ye n kun jigin a ka saki kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn eh, ne ɲɛ bɛ mugu jɛman in de la a ka saki kɔnɔ nin muso in bɛ dɔrɔgu feere de kɛ o nin ɲɔgɔn bandi tɛ yen nin ka baara ye terorisiya yɛrɛ de nin b'ale tubabu feere kɛ baro o mana kɛ cogo o cogo walama muso in e dalen don a la kosɛbɛ wa o siga ka bɔ i la pewu ni e mɔgɔ min bɛ dɔrɔgu feere kɛ anw n'o jogo bɛɛ tɛ kelen ye a kun ka di ne ye hali bi ka jateminɛ dɔ k'a ka ko la kosɛbɛ kuwa ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ n bɛna kɛ n'a y'a sɔrɔ n'u ka mɔgɔw ninnu dɔ tɛ kuwa non non non n ma d'a la dɛ mɛ n bɛna sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ayiwa i ka kuma ye tiɲɛ ye n ka kuma b'o yɔrɔ de kan kɔnɔ i bila kɔnɔ ok an bɛ ɲɔgɔn bolo